Dia dhaoibh a chairde, cén chaoi a bhfuil sibh? Is mise ASMR Draíocht. D'fhoilsigh mé an príomhchaibidil den leabhar sin dhá mhí ó shin agus ba dhóigh liom gur mhaith libh an dara caibidil a éist anocht. Gabhaigí mo leithscéal má bhíonn aon botún ann mar ní cainteoir dúchais mé. Caibidil 2. An ghloine a d'imigh as. Bhí deich mbliana nach mhór imithe ón lá a mhúscail muintir Dursley agus a nia a fheiceáil ar leac an dorais. agus is beag ná bhí athrú ar bith ar Privet Drive. D'éirigh an ghrian ar an gairdíní slachtmhara céanna os comhair na dtithe amach agus shoilsigh sí an uimhir práis chéanna ar dhoras mhuintir Dursley. D'éalaigh sí isteach sa seomra suí acu, a bhí díreach mar an gcéanna. Ach sa bheag agus a bhí an oíche a chonaic Mister Dursley an tuairisc chinniúnach úd faoi na hulchabháin, ní raibh ach an ghrianghraf ar an chlár an mhatail a thaispeáint go raibh an oiread sin ama. imithe thart. Deich mbliana ó shin bhí go leor leor pictiúirí ann de leanbh mar a bheadh liathróid trá mhór bhándearg ann agus hataí bobailíní de dhathanna éagsúla air. Ach níor leanbh a thuilleadh é Dudley Dursley agus bhí grianghraf anois ann de ghasúr mór fionn, é ar a chéad rothar, é ar áilleagán intreach ag an aonach, é ag imirt cluiche ríomhaire lena athair, é á mhuirniú agus á phógadh ag an mháthair. Ní raibh comhartha dá laghad sa seomra go raibh an dara gasúr sa teach, ach bhí Harry Potter ansin i gcónaí, é ina chodladh faoi láthair, ach ní fada eile a bheadh. Bhí Aunt Petunia ina suí agus ba é an guth caol ard siúd an chéad rud a chualathas an lá sin. Éirigh! Bí i do shuí go beo! Chlis Harry as a chodladh. Buaileadh an cnag ar an doras den dara huair. Bí i do shuí! a scréach sí. Chuala Harry an coiscéim ag dul i dtreo na cistine agus ansin fuaim an fhriochtáin á leagan ar an gcócaireán. D'iompaigh sé ar a dhroim agus é ag iarraidh cuimhneamh ar an mbrionglóid a bhí sé ag déanamh roimhe sin. Ceann maith a bhí ann. Bhí gluaisrothar eitleach ann. Bhraith sé ar chuma éigin go raibh an bhrionglóid sin aige cheana. Bhí a aint taobh amuigh den doras arís. 'An bhfuil tú i do shuí go fóill? ar sise. Beagnach, arsa Harry. Bhuel, déan deifir, tá tú ag teastáil uaim le súil a choinneáil ar an mbagún. Agus seachain agus ná dóigh é. Mar teastaíonn uaim go mbeidh gach rud díreach ceart ar lá breithe Duddy. Lig Harry cnead as. Céard siúd a dúirt tú? arsa sí féin de chnap ón taobh eile den doras. Dada, a dúirt mé, dada. Lá breithe Dudley agus rinne sé dearmad de. Streachail Harry é féin as a leaba agus chuaigh ag cuardach stocaí. Tháinig sé ar phéire faoin leaba, phioc damhán alla de leathstoca acu agus chuir air iad. Bhí Harry seancleachta ar an damhán alla. mar bhí an cupard faoin staighre ar snámh leo agus is ansin a bhíodh sé féin ag codladh. Nuair a bhí sé gléasta bhuail sé síos an halla agus isteach sa chistín. Bhí an bord beagnach ó radharc faoin gcarn mór de bhronntanais a bhí faighte ag Dudley dá lá breithe. De réir gach cosúlachta fuair Dudley an ríomhaire nua a bhí uaidh, agus gan amhras an dara gléas teilifíse agus an rothar rásaíochta. Níor thuig Harry ó thalamh an domhain cad chuige a mbeadh rothar rásaíochta ó Dudley, mar bhí sé iontach ramhar agus an ghráin aige ar an aclaíocht, ar aon aclaíocht seachas bheith ag caitheamh dorn le duine éigin. agus b'ar Harry ab fhearr le Dudley dorn a chaitheamh an uair annamh a d'fhaigheadh sé greim air mar ní aithneofá air é. Ach bhí Harry an-ghasta ar a chois. B'fhéidir gur i ngeall ar é a bheith ina chónaí i gcupard dorcha é, ach bhí Harry riamh beag dá aois. agus scallta, agus d'fhéach sé níos lú agus níos scallta fós, agus gan snáithe aige le cur air ach seanéadaí de chuid Dudley, agus Dudley tuairim is ceithre huaire chomh mór leis. Bhí aghaidh thanaí ar Harry, agus glúine cnapánacha, gruaig dhubh, súile gléghlasa, bhí spéaclaí cruinne air agus cuid mhór silt. seilitéipe orthu, á ngreamú le chéile, an áit a mbíodh Dudley i gcónaí á bhualadh sa smut, an t-aon rud faoi féin a thaitin le Harry, an colm tanaí caol ar chlár a éadáin, a raibh cruth splanc thintrí air. Bhí sin air lena chuimhne agus ba é an chéad cheist ba chuimhin leis a chuir sé riamh ar Aunt Petunia cad faoi deara é. Ón timpiste bhóthair sin inar maraíodh d'athair is do mháthair, a dúirt sí san am, agus ná bí ag cur ceisteanna gan ceisteanna a chur. An phríomhriail, dá mba mhaith leat saol suaimhneach a bheith agat tigh Dursley. Tháinig Uncail Vernon isteach sa chistín agus Harry ag tiontú sa, an bhagúin. Réitigh do cheann a bhéic sé an chéad rud ar maidin. Bhí sé de ghnás ag Uncail Vernon, tuairim is uair sa tseachtain, breathnú thar bharr an nuachtáin aige agus béiceadh le Harry go raibh sé san am aige a chuid gruaige a bhearradh. Ba mhinice bearradh gruaige faighte ag Harry, de réir cosúlachta, ná ag an gcuid eile den rang trí chéile, ach ba chuma sin, D'fhásadh a chuid gruaige léi mar an gcéanna, í ó smacht ar fad. Bhí Harry ag friochadh uibheacha faoin am a tháinig Dudley isteach sa chistin agus a mháthair leis. Bhí an-dealramh ag Dudley le hUncail Vernon. Bhí aghaidh mhór bhándearg air, gan aon mhuineál ab fhiú, súile beaga aige agus dath báiteach gorm orthu, agus ceann tiubh de ghruaig fhionn. air a bhí slíoctha anuas ar an gcloigeann mór ramhar aige. Ba mhinic Aint Petunia ag rá go raibh cuma an aingil bhig ar Dudley, agus ba mhinic Harry á rá gur chosúil le muc a mbeadh peiriúic uirthi. Leag Harry na plátaí de bhagún agus uibheacha ar an mbord. Rud ba dhoiligh dó mar nach raibh mórán slí ann. Bhí Dudley san am céanna ag comhaireamh a chuid bronntanas. Tháinig smut air. 36, ar seisean, ag amharc suas ar a athair agus a mháthair. Sin dhá cheann gearr ar an mbliain-shamhradh, anuraidh. Ach, a thaisce, nuair a chuireann tú bronntanas Aint Marge san áireamh, féach siúd ansiúd é faoin gceann breá mór seo ó Mham is Daid. Maith go leor, 37 mar sin, arsa Dudley agus a aghaidh le deargadh, agus ó d'aithin Harry go raibh Dudley ag réiteach chun stailce móire thosaigh sé ag clabadh an bhagúin ann féin sula n-iompaíodh Dudley an bhoirdín orthu. Caithfidh sé gur bhraith Aint Petunia an chontúirt freisin, mar dúirt sí leis agus ceannóimid dhá bhronntanas nua duit agus muid amuigh sna siopaí inniu. An ndéanfaidh sin cúis a pheata? Dhá bhronntanas eile, ceart go leor. Chuaigh Dudley ag smaoineamh. Ba chrua an obair é, de réir dealraimh. Dealraimh. Sa deireadh dúirt sé go mall, Fágfaidh sin tríocha, tríocha, tríocha a naoi, a mhuirnín, arsa Aint Petunia. Ó, bhuail Dudley faoi de thuairt agus rug é, rug é ar an mbeart ba ghaire dó. Ceart go leor mar sin, rinne Uncail Vernon sclogaíl gháire, tá luach a chuid airgid ón mhaistín beag ar nós a athar, maith mo ghasúr a Dudley, agus rinne sé stoitheadh a ghruaig Dudley.

I ndiaidh a cos a bhriseadh, ní thig léi é a ghlacadh. Sméid sí a chloigeann ar Harry. Leath a bhéal ar Dudley le huafás, ach d'éirigh croí Harry ar eiteog. Gach aon bhliain ar an lá breithe, thugadh a thuismitheoir Dudley agus cara leis amach don lá.

B'fhuath le Harry é. Bhíodh boladh cabáiste ar fud an tí agus thugadh Missus Figg air amharc ar ghrianghraif de gach aon chat dá raibh riamh aici. 'Cad a dhéanfaimid anois? arsa Aint Petunia agus súil bhorb aici ar Harry mar a chreidfeadh sí gurb é faoi deara an rud ar fad. Thuig Harry gur chóir dó trua a bheith aige do Mrs Figg agus a cos briste, ach ba dhoiligh dó é nuair a chuimhnigh sé go mbeadh bliain mhór fhada ann sula mbeadh air breathnú arís ar Tibbles, Snowy, Mister Paws agus Tufty. D'fhéadfaimís glaoch ar Marge, arsa Uncail Vernon. Bíodh splanc agat, a Vernon, is fuath léi an gasúr. Bha, ba mhinic na Dursleys ag labhairt ar Harry mar sin, mar nach mbeadh sé ann, nó go deimhin mar a bheadh ruidín gránna ann gan tuiscint ar cuid cainte seilide, abair. Céard faoi do chara. Cá hainm seo í? Yvonne? Ar saoire i Mallarca, arsa Aint Petunia go grod. D'fhéadfadh sibh mé a fhágáil anseo go díreach, arsa Harry agus dóchas beag ag teacht ann. Bheadh sé in ann breathnú ar a rogha rud ar an teilifís murarbh ionann is riamh agus tamall a bheith aige de ríomhaire Dudley go fiú is. Tháinig pus ar Aint Petunia mar a bheadh sí. i ndiaidh lán béil de dhomlas a slogadh, agus an teach réabtha agat faoin am a thiocfaimis ar ais, an ea? ar sise de chor. Ní chuirfidh mé an teach in aer oraibh, arsa Harry, ach ní raibh siad ag éisteacht. Is dócha go bhféadfaí é a thabhairt chuig an zú, arsa Aint Petunia go smaointeach, agus é a fhágáil sa ghluaisteán. Níl an ghluaisteán sin ach nua, ná ligtear dó siúd suí inti ina aonar. Thosaigh an gol ag Dudley, le fírinne ní raibh ann ach cur i gcéill aige, bhí sé na blianta ó rinne sé gol ceart ach bhí a fhios aige dá gcuirfeadh sé snaidhmeanna ar a aghaidh agus dul ag béicíl. go dtabharfadh a mháthair dó cibé rud a bheadh uaidh, mo Dhudaí beag, a chroí istigh, ná bí ag caoineadh, ní ligfidh Mam dó do lá speisialta a lot ort, ar sise, agus rug sí abhus is thall air, agus d'fháisc chuici é. Ní theastaíonn uaim é a theacht l-linn arsa Dudley agus gach re snag as mar dhea loiteann sé gach rud i gcónaí. Chuir sé chuir sé cár gránna air féin le Harry tríd an mbearna idir dhá sciathán a mháthar. Leis sin go díreach bhuail clog an dorais. A Dhia Mór na Glóire, tá siad anseo! arsa Aint Petunia go fustrach, agus i gceann nóiméid b'sheo isteach dlúthchara Dudley, Piers Polkiss, agus a mháthair, bhí Piers tanaí lom, agus soc air mar a bheadh ar fhrancach. Is é ba mhó a ghreamaíodh lámha daoine taobh thiar na droim dá ndroim fad a bhíodh Dudley á mbualadh. Stad Dudley den ghol bréige láithreach agus faoi cheann leathuair an chloig b'iúd Harry agus an t-ádh ó thalamh air, dar leis, ina suí i gcúl ghluaisteán mhuintir Dursley. in éineacht le Dudley agus Piers agus é ag dul go dtí an zú den chéad uair ina shaol. Ní thiocfadh lena aint agus a uncail cuimhneamh ar a mhalairt de sheilbh ach sular fág siad an teach thug Uncail Vernon Harry i leataobh. Tá mé ag cur fainice ort, ar seisean agus an aghaidh mhór chorcra aige faoin orlach ar d'aghaidh Harry, tá mé ag cur fainice anois ort, a mhic ó. Ealaíon ar bith uait, ealaíon ar bith ar bith, agus beidh tú sa chupard sin as seo go Nollaig. Ní dhéanfaidh mé tada, arsa Harry, dáiríre. Ach níor chreid Uncail Vernon é, níor chreid aon duine riamh é. Ba é donas an scéil go mbíodh rudaí aisteacha ag titim amach timpeall ar Harry agus ní raibh maith dó bheith ag rá leis na Dursleys nach eisean faoi deara iad. Uair amháin nuair a bhí Aint Petunia tinn tuirseach de Harry bheith ag teacht ar ais ón mbearbóir agus an chuma air nach raibh sé ag aon bhearbóir ar chor ar bith, rug sí ar shiosúr cistine agus bhearr é chomh lom lena bhfaca tú riamh, ach amháin an ghlib, agus d'fhág sí sin aige le folach a dhéanamh ar an gcolm gránna sin. Chuaigh Dudley sna trithí ag gáire faoi Harry, a chaith an oíche ag smaoineamh ar an scoil lá arna mhárach agus é cheana féin ina cheap magaidh.

cé gur fhéach sé lena mhíniú nach raibh aon mhíniú aige ar í a fhás ar ais chomh tapa sin. Uair eile bhí Aunt Petunia ag iarraidh seangheansaí gránna donn faoi bhobailíní oráiste de chuid Dudley a bhualadh air. De réir mar a bhí sise á theannadh thar a chloigeann, bhí an geansaí ag cúngú is ag cúngú, go dtí sa deireadh go ndéanfadh sé gnó do phuipéad láimhe. B'fhéidir ach ní ghabhfadh sé in aice le Harry Potter. Rinne Aunt Petunia amach gurbh amhlaidh a chrap sé sa níochán, agus níor cuireadh pionós ar bith air an iarraidh sin, agus ba mhór an faoiseamh an méid sin. Ar an taobh eile den scéal, is é a tharraing an raic air féin an lá a fuarthas thuas ar dhíon cistine na scoile é. Bhí buíon Dudley sa tóir air mar ba ghnách agus an chéad rud eile b'iúd é ina shuí in airde ar an simléar, rud a chuir an dubh-iontas ar Harry chomh maith le duine. Fuair na Dursleys litir ghéar ón bpríomh-mháistreás ag rá go bhfuarthas Harry ag dreapadóireacht ar fhoirgnimh na scoile, ach ní dhearna sé mar a sceart sé le hUncle Vernon trí dhoras an chupaird ach léim isteach i gcúl. na mboscaí móra bruscair taobh amuigh de dhoras na cisteanach. Dar le Harry, caithfidh sé gur fhuadaigh an ghaoth sa léim é. Ach ní bheadh smál ar an lá inniu, ba chuma leis Harry agus Piers i dtaca le holc ach an lá a chaitheamh áit éigin seachas ar scoil.

Daoine san Oifig Harry, an Chomhairle Chontae Harry, an Banc Harry, b'in na hábhair ghearáin ba mhinice aige maidin inniu. Ba iad na gluaisrothair a bhí sé ag cáineadh. Ag imeacht sna firmimintí agus torann an diabhail leo amhais óga, ar seisean, agus gluaisrothar ag dul amach tharstu de sciotán. Rinne mise brionglóid ar ghluaisrothar, arsa Harry, a bhuail an chuimhne é. Bhí sé ag eitilt. Dóbair Uncail Dirk Uncail Vernon ag bualadh faoin ngluaisteán a bhí roimhe amach. Shuigh sé é féin thart sa suíochán agus lig béic le Harry agus a aghaidh mar bhiatas mór dearg a mbeadh croiméal air. Ní bhíonn gluaisrothair ag eitilt! Rinne Dudley agus Piers smiota gáire. Tá a fhios agam, arsa Harry. Ní raibh ann ach brionglóid. Ach b'fhearr leis mura mbeadh sé tar éis dada a rá. Má b'olc le muintir Dursley é bheith ag cur ceisteanna, ba mheasa leo é ag trácht ar rud ar bith a bheith ag gníomhú ar bhealach nár dhual dó. Fiú amháin i mbrionglóid nó i gcartún, shílfeá gur faitíos a bhí orthu go mbíodh smaointe contúirteacha ag teacht dó. Dé Sathairn a bhí ann agus an ghrian ag taitneamh agus an zú plódaithe le teaghlaigh. Cheannaigh na Dursleys dhá uachtar reoite mhóra seacláide do Dudley agus Piers ó bhean taobh istigh den gheata. ach sula dtiocfadh leo é a sracadh chun siúil, d'fhiafraigh an bhean ghealgháireach de Harry cad a bhí sé uaidh, cad a bhí uaidh, agus cheannaigh siad líreacán saor líomóide dó, agus ní raibh caill air, dar le Harry, agus é á lí, fad a bhí siad ag breathnú ar ghoraille, ag tochas a chinn. Bhí an Goraille iontach cosúil le Dudley, ach nach raibh sé fionn? Ní raibh maidin chomh pléisiúrtha ag Harry le fada an lá. Bhí sé cúramach agus siúl giota amach ó na Dursleys agus gan ligean le Dudley agus Piers, a bhí ag cailleadh spéise sna hainmhithe faoin am lóin, filleadh ar an seanchleas acu agus é a bhualadh. Bhí béile acu i mbialann an Zú agus nuair a tháinig racht feirge ar Dudley mar nach raibh an ghlóir uachtair ard aige sách mhór, cheannaigh Uncail Vernon ceann eile dó agus ligeadh do Harry an chéad cheann a chríochnú. Nuair a smaoinigh sé siar air, ba chóir go dtuigfeadh Harry nach mairfeadh an t-aoibhneas. I ndiaidh an lóin, thug siad aghaidh ar theach na reiptílí. Bhí sé dorcha, fionnuar istigh ann, agus fuinneoga solasmhara ar feadh na bhfallaí taobh thiar den ghloine a bhí laghairteanna agus nathracha de gach sórt ag sleamhnú agus ag lúbarnaíl thar, thar phíosaí adhmaid agus cloiche. Bhí Dudley agus Piers ag iarraidh féachaint ar chobraí móra nimhiúla agus ar na piotaín, na píotóin, mhóra raimhre sin a bhrúfadh an t-anam as duine. Ba ghearr gur aimsigh Dudley an nathair ba mhó san áit. Ghabhfadh sí faoi dhó thart ar ghluaisteán Uncail Vernon agus leac a dhéanamh di. Ach níor chosúil go raibh a fhonn sin. uirthi faoi láthair, go deimhin féin bhí sí ina suan codlata. Bhí Dudley ina sheasamh ansin agus a phus leis an ngloine aige, é ag stánadh ar an snas gléineach a bhí i lúba donna na nathrach. Cuir ag bogadh í, ar seisean go gearánach lena athair. Bhuail Uncail Vernon cúpla cniogóg ar an ngloine, ach níor chorraigh an nathair. Triail arís é. a d'ordaigh Dudley, bhuail Uncail Vernon cnag crua dá alt ar an ghloine, ar an ngloine, ach chodail an nathair léi. Tá marú air seo le le leamhas, arsa Dudley d'osna, bhog sé leis go tromchosach. Bhí Harry ina sheasamh os comhair an cháis agus a dhá shúil sáite sa nathair.

a dúisc, a dhúiseacht, ar a laghad ar bith, bhí cead aige, aigesean an chuid eile den teach a shiúl. Go tobann a d'oscail an nathair na súile bioracha aici. Go mall, go han-mhall ar fad, d'ardaigh sí a chloigeann go raibh na súile aici ar aon leibhéal le súile Harry. Chaoch sí súil leis. Baineadh stangadh ar Harry. D'amharc sé thart go tapa féachaint an raibh duine ar bith ag breathnú air. Ní raibh. D'amharc sé arís ar an nathair agus chaoch súil ar ais léi. Sméid an nathair a chloigeann ar Uncail Vernon agus Dudley agus d'fhéach in airde ar an tsíleáil. Ansin d'amharc sí ar ais ar Harry mar a bheadh sí ag rá, 'Sin mar a bhíonn agam-sa an t-am ar fad. 'Tá 'fhios a'm, arsa Harry go híseal tríd an ngloine, bíodh nach raibh sé cinnte go gcluinfeadh an nathair é. 'Caithfidh sé gur mór an crá é. Chuaigh an nathair ag bobáil cinn ag aontú léi, leis. Cá has thú cibé ar bith? arsa Harry. Dhírigh an nathair rinn a eireaball ar chomhartha beag le taobh na gloine. Ghrinnigh Harry é. Buachrapaire ón Bhrasaíl. An raibh sé deas ansin? Shín an buachrapaire a eireaball arís i dtreo an chomhartha. Léigh Harry leis sa zú a rugadh an t-eiseamal seo. Ó, tuigim, ní fhaca tusa an Bhrasaíl riamh. Chroith an nathair a cloigeann. Leis sin d'éirigh an bhéic, an bhéic mhillteanach taobh thiar díobh a bhain léim astu. A Dudley, a Mr. Dursley, féachaigí ar an nathair seo go beo, ní chreidfidh sibh ach an rud atá sí ag déanamh. Tháinig Dud Dudley ag longadán chucu chomh tapa agus a d'fhéad sé. As an mbealach thusa, ar seisean, agus bhuail sé dorn ar Harry sna heasnacha. Rugadh ar Harry ar an míthapa agus thit sé gan chosaint ar an urlár coincreíte. An rud a tharla ina dhiaidh sin, tharla sé chomh gasta sin nach bhfaca duine ar bith é. Bhí Piers agus Dudley soicind amháin buailte suas go dlúth leis an ngloine agus an chéad rud eile bhí siad ag scinneadh siar agus gach scread uafáis astu. Nuair a shuigh Harry aniar baineadh an anáil de, an tosach gloine a bhí ar chlós an bhuachrapaire. Ní raibh sin ann níos mó, bhí an nathair mhór mhil ag teacht as a lúb go sciobtha, í ag sliodarnach amach ar an urlár. Bhí daoine ar fud na háite ag screadaíl agus ag rith i dtreo na ndoirse éalaithe, agus an nathair ag sleamhnú thairis ar luas dar le Harry gur chuala sé an guth ag rá de shiosóg. an Bhrasaíl, seo chugat mé mo bhuíochas leat amigo. Bhí coimeádaí Theach na Reiptílí an-suaite. Ach an ghloine, ar seisean arís agus arís eile. Cár imigh an ghloine?

Ach faoin am a bhí siad uile ar ais i ngluaisteán Uncail Vernon, bhí Dudley ar ag aithris mar a dóbair di an chos a bhaint de ar fad, agus Piers ag tabhairt an leabhair gur fhéach sí leis an anam a bhascadh as. Ach ba é an chuid ba mheasa de, dar le Harry cibé ar bith, go ndúirt Piers, nuair a shuaimhnigh sé, bhí Harry ag caint léi, nach raibh, a Harry. D'fhan Uncail Vernon go raibh Piers glanta leis abhaile sular thug sé aghaidh a chraois ar Harry. Bhí sé chomh tógtha sin go raibh go raibh na focail ag briseadh ina bhéal. Fuair sé uaidh féin a rá isteach sa chupard fan gan béilí sular thit sé ina phléist i gcathaoir agus b'éigean d'Aint Petunia rith agus miosúr maith branda a fháil dó. Nach trua, arsa Harry ar ball agus é i ndiaidh tamall mór fada a thabhairt ina luí sa chupard dorcha, gan uaireadóir agam. Ní raibh a fhios aige cad é an t-am a bhí sé, nó an raibh na Dursleys imithe a chodail go fóill, agus mura mbeidís imithe a luí, ní bheadh sé sábháilte, agus sleamhnú isteach sa chistin agus greim bia a lorg dó féin. Bhí sé deich mbliana, geall leis, ina chónaí ag na Dursleys, agus deich mbliana cráite ó tháinig cuimhne chuige, ó bhí sé ina leanbh agus ó maraíodh. a thuismitheoirí sa timpiste bhóthair úd, níor chuimhin leis a bheith sa ghluaisteán nuair a cailleadh a mhuintir. Ó am go ham, agus é ag cuardach i nduibheagán i nduibheagán a aigne sna huaireanta fada sa chupard dorcha, thagadh fís aisteach os a chomhair, splanc de sholas géar glas agus pian loiscneach ina héadan an tuairteáil is dócha, ach nár thuig sé ar chor ar bith cad ab ea, cad é ba bhun leis na soilse glasa. Ní raibh cuimhne ar bith ar a thuismitheoirí. Níor labhair a uncail ná a aint orthu riamh, agus ar ndóigh bhí sé crosta air féin a uncail ná a aint orthu crosta féin ceisteanna a chur. Ní raibh aon ghrianghraf díobh sa teach nuair a bhí sé níos óige. Ba mhinic Harry ag aislingeacht go dtiocfadh duine muirn muinteartha anaithnid éigin agus é a bhreith chun siúil leis, ach ba í sin an aisling nár fíoraíodh. Ní raibh de dhaoine muinteartha aige ach na Dursleys. Mar sin féin, chonacthas dó corruair nó b'fhéidir nach raibh ann ach dóchas aige go raibh strainséirí a d'aithin ar an tsráid é, agus strainséirí an-aisteach, bhí fear beag amháin agus hata corcairghorm air a d'umhlaigh dó lá agus é amuigh ag siopadóireacht le hAint Petunia agus Dudley, d'fhiafraigh Aint Petunia go feargach de an raibh aithne air. aige ar an bhfear agus ansin tharraing sí as an siopa iad gan dada a cheannach. Bhí seanbhean agus cuma iargúlta uirthi í faoi éadaí glasa uile a chroith lámha chuige go haigeanta uair um ar bus Bhí fear maol faoi chóta fada chorcra a d'fháisc a láimh an lá cheana ar an tsráid agus a shiúil leis a shiúil leis ansin gan focal a rá. An rud ab aistí faoi na daoine seo uile an dóigh ar imigh siad as a luaithe is thug Harry iarracht féachaint níos grinne orthu. Ar scoil Ní raibh aon duine aige. Thuig gach duine go raibh an ghráin ag buíon Dudley ar an éan corr sin Harry Potter a mbíodh an bríste ar sileadh leis agus na spéaclaí briste air, ach ba mhaith an té a chuirfeadh in aghaidh bhuíon Dudley.